Tá gníomhaithe Misneach Bhaile Átha Cliath i mbun gnímh díchoilínithe inniu chun comharthaí sráide impiriúlacha agus caipitleacha gan mhaith a chlúdach agus cinn Ghaelacha a chur ina n-áit. Breis agus céad bliain i ndiaidh bhunú an Stáit, tá rianta an impiriúlachais le sonrú go fóill i cuid dár logainmneacha. Tá ómós tughta go fóill do lárionaid chumhachta Shasana ar nós Westminster agus do chlanna ríoga agus a cuid giollaí, leithéidí Tudor, Mountjoy agus Windsor ar shráideanna agus cearnóga na hardchathrach. Parlaimint agus clanna iad seo a chuaigh i mbun nó a thug caoinchead don scrios a rinneadh ar na Gaeil agus ar ár dteanga agus ar an chultúr Gaelach. Is deacair ar shochaí bogadh chun cinn go síceolaíoch, nuair atá rianta siombalacha an impiriúlachais mar seo le feiceáil inár dtírdreach agus thart orainn go fóill. Anuas air sin, tá fabht an chaipitleachais a scriosann logainmneacha ársa le sonrú sna hainmneacha gan chiall a chuirtear ar eastáit agus bloic árasán nua. Seachas ainmneacha a bhfuil nasc acu lenár n-oidhreacht, molann forbróirí ainmneacha gan nasc ar bith leis an cheantar nó na logainmneacha Gaelacha, agus gan samhlaíocht ar bith, ar nós Parklands, Falcon's View agus The Coast. Meastar go bhfuil luach ag baint le hainmneacha cosúil le seo agus áitreabh á ndíol sna margaíocht tithíochta. Is léir go bhfuil ag teip ar choistí comhairleacha ainmniúcháin ag leibhéal na Comhairlí Contae smacht a choinneáil ar an bpróiseas seo, mar sin is fúinne atá sé aird a tharraingt ar na laigeachtaí seo. Tá borradh faoi na healaíona Gaeilge i láthair na huaire agus léiríonn suirbhé i ndiaidh suirbhé an tobar dea-thola don Ghaeilge i measc an phobail, ach níl an Stát ag gníomhú dá réir sin, bíodh sin i dtaobh comharthaí sráide nó i taobh rudaí níos práinní ar nós líon na gcainteoirí laethúla sa Ghaeltacht nó ar ghéarchéim sa chóras oideachais agus earnáil Ghaelscolaíochta. Táimid ag déanamh athainmniú ar an gcearnóg seo, Cearnóg Mhuinseo, mar Cearnóg Uí Bhroin in ómós do Chlann Uí Bhroin, an clann Gaelach deireadh a bhí ag troid in aghaidh na Sasanach ar bhruach na Páile. Ba mhór a lámh a bhí ag Muinseo i gcur i gcrích coilíniú na hÉireann, dar ndóigh, agus is aisteach an rud é go mbeadh sé luaite inár dtírdreach go fóill. Ag an láthair seo, Prince of Wales Terrace, táimid ag iarraidh ómós a thabhairt do Gerald Donaghy, baill de Fianna Éireann, a mharaíodh ar Dhomhnach na Fola 1972 agus gan acht 17 bliain d'aois sroichte aige trí Ardán Mic Dhonncha a bhaisteadh air. Ba é Prionsa na Breataine, mar dhea, a bhí i bhfeighil ar na paratroopers a mharaigh an fear óg seo agus 11 dhuine eile. ar an lá fuilteach seo. Ba iad na Tudors a chuir tús le na plandálacha in Éirinn, a scrios cultúr agus teanga na nGaeilge, dar ndóigh. Ar an Bhanríon Eilis 1 ba mhó a bhrú na polasaithe seo sa 16ú aois. Ina n-áit siúd, cuireann muid laoch na Phoblachta, an feimíneach, ceardchumannaí agus réabhlóidí, an Chuntaois Markievicz, a bhí cónaí uirthi sa cheantar seo tráth na réabhlóide, 1913-23. Is iad Windsor clann ríoga Shasana, agus sa stát neamhspleách níl an sráidainm seo oiriúnach ar chor ar bith. Ba mhaith linn ómós a thabhairt do Mháirtín Ó Chadhain, gníomhaí teanga, scríbhneoir agus óglach a throid ar son saoirse na hÉireann agus don Ghaeilge. Is é Westminster lárionad cumhachta na hImpireachta. dar ndóigh. Tá an lárionad céanna fós ag imirt cos ar bolg ar chuid den tír seo, ar na tíortha Ceilteacha eile agus ar lucht oibre Shasana. Ba mhian linn an áit seo a ainmniú i ndiaidh Mháire Ní Reachtagáin, banfhile Seacaibíteach ó na Saoirsí a mhair san 18ú aois. Bhí na Seacaibítigh, a thug dúshlán d'Impireacht na Breataine, láidir i measc Gaeil na hÉireann agus na hAlban tráth. Táimid ag cur an chomhartha seo in ómós do Liam agus Úna Uí Reachtúra. B'iad an dá chainteoir dúchais deiridh i mBaile Átha Cliath a bhfuil cuntas againn orthu. B'as Gleann na Smól iad, atá i mBaile Átha Cliath 24, agus thug siad eolas ar logainmneacha sa gceantar sin d'Eoghan Ó Comhraí don tSuirbhéireacht Ordanáis sa 19ú haois. Creidimid go bhfuil saibhreas níos mó in ainm dá leithéid a chur ar áit mar seo. ná an ainm gan brí, caipitleach, gan mhaith, Parklands, atá ann faoi láthair. An phríomhchúis leis na heaspaí seo ná easpa spéise an rialtais in aon phróiseas díchoilínithe. Cé gur athraíodh roinnt logainmneacha san fhichiú aois, is beag cinn a athraíodh le déanaí.

Gaelacha, agus fáil réidh leis na lipéid impiriúlacha agus caipitleacha gan chiall, bíodh sin thíos faoin tuath nó ar shráideanna na bailte agus na cathracha. Ba chóir don Stát aonad díchoilínithe a bhunú chuige sin, aonad a thabharfadh aghaidh ní hamháin ar Ghaelú na logainmneacha ar bhealach céimniúil, ach a dhíreodh ar bhearta díchoilínithe níos práinní fiú, amhail tógáil lonnaíochtaí lánGhaeilge. Ag obair as lámha na Roinne Tithíochta agus na húdaráis áitiúla, D'fhéadfadh a leithéid d'aonad díchoilínithe suí feiliúnacha de lonnaíochtaí lán-Ghaeilge a aithint agus na pobail a mbeadh le cónaí iontu a thabhairt le chéile. Ach, mar is eol dúinn, ní spéis leis an stát nua-choilíneach atá ag bánú ceantair Ghaeltachta ag maolú fás na Gaelscolaíochta agus atá breá sásta le ceannasaíocht an Bhéarla inár dtírdhreach beart dá leithéid a chur i gcrích.